hmm, ndị be anyị afụrụ vidiyo nọ nwanne nwoke vidoro na Abakaliki narịtị na nchat nya ọfụma mụ nọ mụ ebe akwa na ndị Igbo na-agbazi ọsọ na be anyị aghọtarọ m ihe na-emezinụ I don't know what is going on ihe a abụrọ sọ na Abakaliki ka ọ na-eme ọ na-eme na ala Igbo niile both Anambra Imo steeti Enugu ndị Igbo na-agba ọsọ ama m ihe na-emezinụ anara m na ala Igbo last few months asị m ka m jee Imo steeti abụrọ m onye Imo steeti mana ala Igbo ọ be anyị be nna m ka ọ m sị nnọọ ka m jee Imo steeti na um, Amanachi na mbata mbata Imo steeti everywhere dara chakoo family family mmadụ eruo ahịhịa fuel eh, station eruo ahịhịa na-asị kee ihe na-emezi na-ajụ ọkada bu m kee ihe na-emenụ ọ sị m mechikwaa ọnụ sị m mechie ọnụ for what na be nna m kwa mụ mechie ọnụ kee ihe na-emenụ biko nụ because ihe a abụrọ ihe a kpara ihe a abụrọ agreement ihe anyị mere ihe e kwuru nọọ ka anyị zọọ freedom but freedom abụrọ ka anyị lapụ be anyị because anyị lapụ be anyị ka onye lapụrụ ya fụ ịghọtago ọ ngụwa nwezi ana alapụ ana be nna gụ gbaa ọsọ onye mba ka ị chọrọ ka ọ bịa na be nna rụọ ihe na ndị be anyị ka anyị na-emekwanụ ka aka jiri uche anyị o sit at home a a na-eti ihe e kwukwa na ọ wụ once in a week ọ karịrọ nwanne anyị nwoke nọ na cell rapụ business rapụ ụmụ ya rapụ nwunye nọ na cell for how many years now and o ji nọ na cell ahụ maka anyịnwa ọ chọọ ọ deny ya everything na she have to eh, eh, eh, back to business but he still remain there for for our sake ịghọtago na so na sacrifice dey just a day in a week abụrọ na ọ bụrụ nnukwu ihe ka ọ bụ mana ọ bụrọ ka e jiri apụzi ebe anyị na-agba ọsọ mba nke ihe a abụrọ ihe e kwuru gee ntị ka m gwa gị eziokwu ị fụrụ ndị ofe mmanụ ee maka ndị na-asị ya e sị lapụ ya sị lapụ ya ha laikiri etu e ji jide ya o ha ha laikiri etu e ji because ha ma na ọ wụ na a lapụ nwanne anyị nwoke ee ọ ya-astọpụ sit at home and ọ ya-eme development ebidokwa na Igbo ị che na etu anụ anyị si abịa na be be ha ee be na-edevelop be ha na obi adịrọ ha mma ha laikiri ya hapụchakwa ihe ha na-akọrọ abịa sị ee ee ndị Igbo hapụ hapụ Lagos hapụ be ha asị asị ka m gwa gị eziokwu ha laikiri etu anyị si abịa ọ na-edevelop ị bịa bịa fụ estate ndị Igbo rụrụ estate na this Lagos well well ahịa niile ọ wụ ndị Igbo everything development ndị Igbo ọ na happy ha likere because ihe ọ sọ gị mekwaa enu ma ana be ha ọ be ha ihe ọ sọ gị rụrụ ebe anụ e mechakwaa enu ma ana iwu sị leave their land o nwe ihe kọtara ya so ha likere etu anyị si abịa ba develop ebe ha ndị Awụsa likere etu anyị si arapụ ebe anyị gaa Abuja develop ebe ha gaa Kaduna gaa eh, eh, Nasarawa develop nye ha likere etu ahụ ịghọtago na so ndị na-ekwu okwu sị release nwanne anyị ha chọ ka a release ya mana mara mara that na oji ha ji nwanne anyị bụ a benefit to them so ọ ya maka ọ dịghịrị isi ha n'otu n'otu no as in I forbid the plan of the evil one ịghọtago nkata ndị ilo aya forbid ye anyị ama lapụ be anyị gbaa ọsọ ị lapụ be anyị gbaa ọsọ eke ya nna sị na thing na-agwụ m ike because a bịa wọchịa vidiyo anụwa thing na thing na-agwụ m ike ọ na-agwụ m ike totally ịwọchị ihe ndị ihe ndị a na-ekwu na vidiyo anụwa a na-asụka a na-akọ that na na plaza niile ha rụrụ na Abakaliki not only Abakaliki everywhere in in in in in Igboland ha na-ekwu na plaza niile a rụrụ na Abakaliki eh that na ndị Igbo rapụsara na na-agba na every day ka people na-alock their shop buru ngwa ahịa ngwa afịa fa naa Lagos na Delta na eh, Abuja nna ihe a abụrọ ya kpara biko biko na onye nwe ihe ọ ya-eme tinye ọkụ ọnụ n'okwu a ya tinye ọnụ n'okwu a ka ndị Igbo natasịa be ha anara m ana Igbo few months ago ihe m fụrụ n'anya it's like ị baa village onye nọ na village ihe fọ na village only elderly people na village ndị youth agbana ọsọ na gị na-ese na gị na-eme ihe a abụrọ ya kpara biko onye nwe ihe ọ ya-ekwu ọ bụrụ na video ka ị ya-eme ọ bụrụ na e, e, leta ka ị ya-ede ọ bụrụ na gị ma nke ị ya-eme ka ndị igbo rapụ nataba be ha sit at home abụrọ ka anyị ka arapụ be anyị gbaa ọsọ mba abụrọ ihe anyị kwuru ịghọtago biko ihe a bụ once in a week ka ọ bụ ịghọtago so biko nụ anyị mara ihe anyị ga-eme ka ndị igbo nachita back a nachita back anyị rapụ be anyị gbaa ọsọ na-azọ na-azọ freedom ịghọtago freedom abụrọ ka anyị pụba agba ọsọ freedom bụ ka ka anyị gosi ha that na anyị zuru ka eme na anyị nwere ofu obi biko nụ ka anyị nataba be anyị developuo be anyị ị gbaa ọsọ ị na-ahapụrụ ya onye biko nụ ndị be anyị eme ihe a ya-eme because this na-apụzi out of hand ọ na-apụ out of hand wee wee share this video biko ka ọ gaa viral ka ndị mmadụ hụtakwa na nna ihe na-eme na be anyị o ihe na-eme na be anyị ihe na-eme na be anyị biko nụ a ma ihe anyị ga-eme ka anyị mee biko nụ biko m na-ayọ ụnụ do biko ka anyị ka ghara ịhapụ be anyị na-agba ọsọ ọ dịrọ mma ah this thing is very bad o oh. the good everywhere dị just empty ihe a abụrọ ya kpara biko nụ share this video follow my page for more kizito the keke driver and kizito media ndị be anyị ekene m ụnụ daalụ rinne biko nụ ozi a gaa far biko share this video daalụ rinne